Díbh ar fad. Go raibh míle agat Tomás. Mar a dúirt Tomás, is mise Sadhbh agus oibrím i Réadlann Dhún Sinche i mBaile Átha Cliath. Agus inniu tá mé ag caint libh píosa beag, go raibh míle, píosa beag faoin réadlann. ar dtús. Ansin, tá mé ag iarraidh caint libh faoi an eolaíocht atáimid ag déanamh sa Réadlann chuile lá. So, beidh mé ag caint píosa beag faoi Iúpatar agus spásárthach darb ainm Juice. Ansin, píosa beag faoin ghrian agus na gealáin thuaidh, nó na soilse thuaidh. Agus ag an deireadh, beidh mé ag caint píosa beag faoi JWST nó an James Webb Space Telescope. So, ar dtús, seo an réadlann, tá sé go hálainn, sin m'oifig ansin, so tá an t-ádh liom. So, tógadh an réadlann i míle seacht céad ochtó cúig, agus tógadh Coláiste na Tríonóide an réadlann ar dtús. Ag an am, Bhí Provost Andrews i gceannas ag Coláiste na Tríonóide agus d'fhág sé trí míle chun réadlann a tógadh chun staidéar a dhéanamh ar na réaltaí. Ach ní raibh a fhios ag a chlann faoin airgead sin agus nuair a d'fhág sé bás ní raibh siad sásta ar chor ar bith. So thug siad Coláiste na Tríonóide os comhair na cúirte. Ach chaill siad an cás. agus mar sin tá réadlann againn agus tá sé go hálainn. So tá an t-ádh linn! D'oibrigh neart eolaí sa réadlann tríd na blianta ach an ceann is cáiliúla againn ná William Rowan Hamilton. Ba mhatamaiticeoir é i ndáiríre, ní raibh sé ag déanamh réaltfhisic, ach bhí sé ag déanamh obair ar an mata atá ag taisteáil chun spásárthach a úsáid. i spás agus chun cluichí a imirt ar ríomhaire so tá an mata sin fós tábhachtach dúinn sa lá atá inniu ann. Ag an am mar a dúirt mé bhí sé ag obair ar an mata ach bhí ar duine éigin an réaltfhisic a dhéanamh mar bhí siad sa réadlann so bhí orthu réaltfhisic a dhéanamh so bhí a bheirt deirfiúracha ag déanamh an obair sin ag an am so bhí Grace agus Sydney Hamilton ag déanamh an réaltfhisic ag an am agus níl aithne ag go leor daoine faoi sin ach tá sé an-suimiúil dúinn. So sin píosa beag faoin réadlann. Bíonn imeachtaí poiblí ar siúl againn tríd an mbliana. Tosaímid chuile bhliain le Oíche Chultúrtha Bhaile Átha Cliath i mí Meán Fómhair agus ó sin bíonn Oícheanna Cuairteoirí againn gach dara seachtain ó mí Meán Fómhair go mí Márta. Chomh maith le sin bíonn turais scoile againn agus beimid ag déanamh i bhfad níos mó turais scoile i mbliana so tá sceitimíní orainn faoi sin. Bíonn imeachtaí speisialta ar siúl againn chomh maith le Siúlóid Hamilton, sin siúlóid bliantúil atá againn chun Hamilton a cheiliúradh agus bíonn 100 nó 200 duine ag siúl ón Réadlann síos go dtí Broombridge i mBaile Átha Cliath gach Bliain. Agus chomh maith le sin, tá seomra éalaithe againn. Tá sé seo an-suimiúil. Níl pictiúr agam don seomra mar níl mé ag iarraidh scrios an t-iontas, ach thógamar an seomra le Adventure Rooms Dublin agus le cabhair ó Science Foundation Ireland. Tá cúpla seomra ag Adventure Rooms i lár an cathrach agus tá ábhar difriúil i gach ceann. seomra. Ar ndóigh, sa réadlann, an t-ábhar atá againn ná spás agus eolaíocht. Ach tá sé an-tábhachtach, ní caithfidh tú a bheith eolach faoi spás nó réaltfhisic nó aon rud mar sin chun na fadhbanna a réiteach. Sa seomra tá deich fadhbanna agus bíonn uair a chloig ag grúpa chun na fadhbanna a réiteach. So sin an seomra. Má tá tú ag iarraidh níos mó eolas nó b'fhéidir triail a bhaint as, Tá níos mó eolas ar fáil ar ár suíomh gréasáin agus tá níos mó ná 100 cluichí déanta agam agus fós bíonn neart craic agam ag breathnú ar na cluichí. So, sin sampla de na himeachtaí a bhíonn ar siúl againn don poiblí ach mar a dúirt mé, is eolaí muid i ndáiríre. So tá grúpaí difriúil sa réadlann. Tá grúpa amháin ag déanamh staidéar ar an grian agus a tionchar ar an domhan. Chomh maith le sin tá grúpa eile ag déanamh staidéar ar na réaltaí agus rudaí mar sin. Agus tá grúpa eile ag déanamh staidéar ar na pláinéid. Agus pláinéad amháin atá i gceist anseo ná Jupiter. Agus mar cuid den obair sin tá siad páirteach le spásárthach darb ainm.

Beidh sé ann. Is turas fada é go Jupiter. Umm, ach céard a beidh sé ag déanamh ann? Bhuel, beidh sé ag breathnú ar Jupiter. Umm, ach chomh maith le sin, beidh sé ag breathnú ar na gealaí atá ag Jupiter. So, ar an Domhan, tá gealach amháin againn. Ach ag Jupiter, tá níos mó ná 60 gealaí ann. Agus tá cúpla cinn atá an-suimiúil dúinn. Umm, seo sampla amháin. Seo Ganymede. agus is é seo an ghealach is mó atá ag Iúpatar agus an ghealach is mó sa ghrianchóras. Táimid ag iarraidh breathnú air ar feadh cúpla fáth. Is féidir leat a fheiceáil anseo, taobh istigh den ghealach tá sraitheanna difriúla. taobh istigh den ghealach, ach nílimid cinnte céard iad na sraitheanna seo. Ceapaimid go bhfeiceann sé mar seo, ach nílimid cinnte, so le Juice táimid ag iarraidh pictiúr soiléir a fháil de na sraitheanna seo. Chomh maith leis sin, anseo tá tú in ann a fheiceáil, tá aigéan nó farraige taobh thíos den dromchla, agus tá seans go bhfuil saol sa farraige sin. Agus sin ceann amháin de na rudaí atáimid ag iarraidh staidéar a dhéanamh air le Juice, an bhfuil saol ann, cén saghas saol. So sin saghas rudaí a bheidh Juice ag déanamh ag Jupiter. Ach ní shroichfidh sé Jupiter go 2031, so tógfaidh sé píosa am. So sin píosa beag faoi Jupiter agus Juice. Mar a dúirt mé, tá grúpa eile ag déanamh staidéir ar an Ghrian agus a tionchar ar an Domhan. Mar sin, ceann amháin de na rudaí a bhíonn siad ag déanamh staidéir air ná na gealáin thuaidh, nó na soilse thuaidh. So bíonn siad ag obair ar. stoirmeacha gréine, so sin imeachtaí a scaoileann méideanna ollmhóra fuinneamh ón ngrian agus taistealaíonn sé tríd an ngrianchóras i dtreo an domhain. Nuair a shroicheann sé an domhain, buaileann sé lenár réimse maighnéadach agus. Díríonn an réimse maighnéadach an fuinneamh isteach go dtí an pol thuaidh agus an pol theas, agus tar éis sin, ceann amháin de na rudaí a eascraíonn as seo ná na soilse thuaidh. So seo pictiúr álainn a tógadh i Dún na nGall. B'fhéidir go raibh an t-ádh ag cuid agaibh iad a fheiceáil san Earrach, timpeall mí Márta. Bhí daoine in ann iad a fheiceáil i Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Corcaigh. Ach de ghnáth, caithfidh tú a bheith níos giorra ón bpol chun iad a fheiceáil. So, cén fáth go bhfuil muid in ann iad a fheiceáil in Éirinn anois? Bhuel, tá cúis eolaíoch leis sin. Téann an ghrian trí thréimhse a bheith an-chiúin agus ansin an-ghnóthach, agus an-chiúin agus an-ghnóthach an t-am ar fad. Faoi láthair tá an ghrian ag bogadh ó a bheith ciúin go dtí a bheith gnóthach arís. So nuair a bhíonn an ghrian gnóthach bíonn níos mó stoirmeacha gréine agus de ghnáth bíonn siad níos láidre. Agus mar sin nuair atá siad níos láidre tá níos mó fuinneamh agus téann sé níos faide ón Pol Thuaidh agus ansin is féidir linn na soilse a fheiceáil in Éirinn. So sin an fáth le sin. Tá tionscadal amháin atáimid ag déanamh obair air sa réadlann atá an-úsáideach leis seo agus sin MagIE. Agus is é seo réamhaisnéis do na soilse thuaidh. So cosúil leis an réamhaisnéis na haimsire, is féidir leat dul air sin agus beidh a fhios agat má tá seans maith agat, na soilse a fheiceáil, go háirithe in Éirinn. Bíonn sé ar fáil chuile lá, ach tá sé i bhfad níos éasca na soilse a fheiceáil sa gheimhreadh, mar bíonn na hoíche níos faide agus níos dorcha. Agus tá an rud céanna fíor má tá tú ag iarraidh breathnú ar aon rud sa spéir, na réaltaí nó aon rud mar sin. Sin an fáth céanna le bíonn na himeachtaí sa réadlann idir mí Meán Fómhair agus mí Márta, mar sa samhradh bíonn sé rógheal chun aon rud a fheiceáil. So, sin píosa beag faoin ghrian agus na soilse thuaidh. Spásárthach amháin eile atá muid ceangailte leis ná JWST, nó an James Webb Space Telescope. So, seo spásárthach eile atá fós nua, agus b'fhéidir go bhfuil aithne ag cuid acu ar na pictiúir atá ag teacht amach ó JWST. Seo ceann amháin de na pictiúir. Seo ceann nua, b'fhéidir mí ó shin a bhí sé amach. Agus anseo táimid ag breathnú ar réaltaí á rugadh. agus tharlaíonn sé sin i scamall mar seo i spás. An ceangal atá linn le James WST ná tá ceithre uirlisí ar an spásárthach, agus ceann amháin darb ainm MIRI, bhí páirt den uirlis sin déanta i mBaile Átha Cliath leis an foireann sa réadlann, agus ansin chuaigh an páirt sin go Meiriceá. Chuir siad ar an sports hockey agus anois tá sé i spás ag déanamh staidéar ar na réaltaí mar seo. Chomh maith le sin bhí cúpla daoine san fhoireann ag déanamh obair ar an bogearraí don spórt hac agus mar sin bíonn siad ag breathnú ar pláinéid atá taobh amuigh den ghrianchóras chomh maith le réaltaí mar seo atá rómháide as an domhan. So sin sampla de den obair atá siad a dhéanamh le JWST. Má tá tú ag iarraidh breathnú ar níos mó pictiúir ó JWST tá siad ar fad ar fáil ar NASA nó ar ESA ar líne agus tá siad go hálainn ar fad. yeah ach sin ceann nua b'fhéidir mí ó shin em so sin sampla den eolaíocht atá muid ag déanamh sa Réadlann bíonn timpeall fiche daoine em ag obair ann gach lá ag déanamh staidéar ar na réaltaí agus na pláinéid is rudaí mar sin má tá suim ag éinne teacht amach mar a dúirt mé bíonn imeachtaí ar siúl